Moni, ndine Jack. Nde mitundu ya anthu amene timakumana nawo pa dziko lapansi m'miyoyo yathu. 1 the takers, anthu amene amangobwera kudzadya nawo, kudzatenga. Amakhala onena kuti amakondwa nawe chifukwa chonena kuti amapindula nawe mu njira ina yake. eti kunena kuti kaya ma connections ako iwo amatha kupezerapo mwayi pa ma connections ako kaya uli ndi zina zake kaya ma business kaya ndi ntchito yako kaya china chake chonena kuti iwowo amapindula pa moyo wako koma iwowo samakudalisa iwe munjira ina iliyonse amangotenga amangolandira amapindula ndi ma connections ako nzeru zako amapindula ndi ma resources ako zinthu zabwino zomwe uli nazo iwo amapindula nazo amatenga koma sapereka ukazangochita decide kunena kuti udule malire anthu aja amasanduka adani ako gulu lina ndi la maheta maheta ndi anthu amene amangokuda popanda chifukwa eti pali chenicheni chimakhala chonena kuti chilichonse chomwe iweyo ukupanga zomwe upanga achieve zimapangisa iwo kuti aziganiza kuti iwo sanapange achieve china chilichonse palibe iweyo chimene walakwa iweyo ukungopanga zako ukuzitukula kaya kulimbikira kaya kutani koma wina wake amangokuda kukunenera zoyipa kukunyazitsa kukusemera zidani zifukwa zopanda zosadziwika kunena kuti kwenikweni zikuchokera pati kwenikweni munthu yo unamulakwira chani ameneyo amati hater angokuda basi for no reason at all nde palinso gulu lina lolingana ndi maheta koma iwo ndi ena onena kuti anakuona ukuvutika nde akakuona kunena kuti wayamba kuchita bwino moyo wawo siukondwa yayi amafuna ukhalebe pompaja povutika paja azikuonabe ukuvutika nde akakuona kunena kuti wayamba kusuntha ndi aja amakhala kunena kuti ah, amene aja sangakwanitse ah, sizitheka azingoyankhula zoyipa zoyipa pang'ono pang'ono kumakuona kuti zikutheka ndithu zikusintha Kenako amayambano kumakunyoza, kumakunenera zoipa kumbuyo, kumaona ngati kuti zikusokoneza somehow. Safuna kunena kuti usunthe moyo wako, udzikhalabe pompaja pakali paja, poipa paja. Amenewo ma naysayers sakufunira zabwino chifukwa chonena kuti adakuona ukuvutika nthawi inayake, afuna kuti ukhalebe pompaja udzivutika. anthu aja oti umakhala ngati kuti zoyankhula zawo zotemberera kuti mm, angatani amene aja sizingayende sakafika pomwe afunapo mm, tangozisiyani zoyankhula zawo olo akakhala pamaso pako zochita discourage kufuna kuyesesa kunena kuti usapite patali komanso zonyazitsa zochepetsa ma achievements a anthu ena anthu amenewo ndi aja amakhala ansanje aja chifukwa chonena kuti akuona kuti moyo wako kutani ukusintha kuchitika bwino ndi amadzala ndi nsanje hate envy nde kuli ma competitors ma competitors amasiyana ndi maheta maheta umadziwa kuti munthu uyu ndi heta munthu uyu amandida munthu uyu ndimamuyipira pamene ma competitors amapanga pretend eti amabwera amakhala nawe pafupi iwe umatha kumawaona ngati anzako pamene mwina pansi pa mtima amakhala anthu onena kuti ali nawe pa mpikisano kaya ndi kuntchito kaya ndi mabanja anthu ena pachibale pamene ma friendships ma social media spaces anthu onena kuti iweyo kumawaona ngati kuti ndi anzako and yet deep down akuchita nawe compete pena umatha usadziwiretu munthu uja kumavutika day and night kupikisana nawe amakhala akukuchita check kukuwerenga nthawi zonse kuti ukutani uli pati wachita achieve chani cholinga chonena kuti akupose nthawi zonse amakhala kunena kuti afuna kukuposa koma anthu amene amabwera nkumakusekerera ngati zabwino gulu lina ndi la ma crisis supporters ma crisis supporters amakhala anthu ochita confuse kwambiri amakuchita confuse chifukwa ndi anthu aja oti umawadalira pa nthawi ya mavuto akangomva kuti kaya uli ndi vuto wadwala china chake chasokonekera amabwera ndikuzakhala pambalipa ndikukhala nawe mu nthawi yonse ya mavuto and yet zinthu zikakuyendera china chake chikakhala kuti chapambana anthu aja saonekanso sabwera kuzakhala nawe kuti achite nawe celebrate kuti atani koma ukangovutika amakhala pompo it's almost as if amafuna kukhala ofunikira kukhala ofunidwa koma amamva kuwawa kapena kutsika ukachita bwino amakhala anthu ochita confuse kwambiri onena kuti ongopezeka pa mavuto koma pa chikondwerero osatha kupezeka osatha kubwera kuzakuchita cheer amenewo ma crisis supporters nde gulu lomaliza ma celebrators

eh, akaona kuti ukuchita bwino amakuombera m'manja anthu amenewo ndi amene aliyense amafunika kukhala nawo pamoyo pake nthawi zonse chifukwa choti anthu amene ajawa ndi ma pillars amene amatha kukukankha kukafika patali ndipo amatha kukuyimika kukupanga anchor pamene ukuyamba kugwa anthu onena kuti alibe nawe chifukwa amakufunira zabwino genuinely kuchoka pansi pa mtima tidzikhala opemphera nthawi zonse kuti tidzikumana ndi anthu otichita celebrate zikomo kwambiri